Seachtain ina dhiaidh dóibh a seannamhaid an Ghaillimh a chloí sa chraobh, cuireadh stop le ruathar Mhaigh Eo nuair a chloígh Áth Cliath iad. An mbeadh aon feabhas orthu i mbliana? Bhí Dáithí de Mórdha agus Seán Óg de Paor i mBóthar na Trá don cheann seo. Agus é ag séideadh báistí i dteannta na gaoithe anseo ar Staid a' Phiarsaigh. Seo chugainn Sam Callinan anois ag dul ar ruathar. Tá cabhair aige. Seo chugainn Maigh Eo ag iarraidh an chéad scór a dh'fháilt dóibh féinig agus tá ábhairín spáis anseo anois ag Fergal Boland. Boland ag tabhairt fé agus an chéad scór an bhfuil. Tá go deimhin fachta ag Fergal Boland. Eoghan Kelly anois ag dul ar ruathar dó fhéinig. An chaid ana shleamhain gan dabht, an pháirc ana shleamhain. Agus sin iarracht mhór fada ansan agus an bhfuil san imithe thairis an trasnán, sin ana-phointe ar fad. Seo anois Jordan Flynn. Tá sé siar chomh fada le Reid anois, an dtabharfaidh Conor fé? Ní thabharfaidh sé mar tá brú damanta á chur air. Fergal Boland anois. Iománaí cruthanta chomh maith. Tá sé seo dainséarach do Mhaigh Eo. Tá sé seo i ndainséar báide do Mhaigh Eo agus féach air sin an ruchar ó Eoghan McLaughlin. An-chomhimirt ar fad ar fad. An-scór ansin agus an-ghluaiseacht ar fad. Pas deas a chríochnaigh nó a thug Fergal Boland go Eoghan McLaughlin ach an-chic, an-scór. Anois mar sin, Kieran Molloy, deas é a fheiscint thar n-ais, ag tabhairt fé an babhta áirithe san le ceann mór groí míorúilteach, bhí Cathal Sweeney agus tá na haon scór atá á fheiscint anseo againn níos fearr ná a chéile. Tá sé de chuma air go bhfuil, go deimhin. Colm Reape anois leis an gcic amach. Sin an-chic amach i gcoinne na gaoithe. In airde leo amuigh i lár na páirce ach sciorradh na caide dulta i dtreo Mhaigh Eo agus an cic saor dulta i dtreo Mhaigh Eo. Gan aon mhoill fé an spéir orthu chun á thógaint san. Fergal Boland anois. Tá spás aige. Bhfuil cruinneas aige? Tá, go deimhin. Agus go dearfa, sin an-phointe. Pointe glic ansan ó Mhaigh Eo. Yeah, agus. Níor theastaigh sé sin ó Ghaillimh díreach roimh leath am ach arís an fear sin Ryan O'Donoghue agus é i gcónaí gcónaí ag smaoineamh. Aidan O'Shea agus thar n-ais go Fergal Boland anois. Fergal ag féachaint i dtreo na sprice. Ach má tá, níorbh in é an ceann ab fhearr a bhuail sé riamh. Bhuel! Tá cathú orm, a Fergal Boland, mar cheapas go raibh san ag dul ar fóraoil nó ag titim gearra ach, féach air sin! Go healaíonta! Yeah, go deas ansin ag Fergal Boland agus is dóigh nuair a bhí an liathróid go hard sa spéir ansin, cosúil le galfaire, An bháisteach tosnaithe ag titim arís anseo i Staid a' Phiarsaigh. Fergal Boland, trí phointe faighte aige. Ana, ana imirt déanta aige. Pas tugtha uaidh aige agus é faighte anois ag Jack Carney. Jordan Flynn, Paddy Durcan ag tabhairt fé. Sin ceann mór groí ard agus an-phointe go deo ag Paddy Durcan, captaen Mhaigh Eo. Tá an báireoir ag dul siar agus deabhadh agus struip siúil fé. An mar a bheidh an bád ag teacht amach anois. Tá sé seo dainséarach do Mhaigh Eo agus an-shábháil ar deireadh do Chonor Gleeson. Bhuel, bhí riail an bhuntáiste ansan ag Maigh Eo. Agus, bhuel, fé mar a bhíos ag rá, ní raibh aon bháireoir ansan istigh go dtí an neomant deireanach. Chímid ansan é ar a tríú séasúr déag i leith foireann sinsir Mhaigh Eo. An ceann san tógtha aige, bhuel, ceann san buailte go healaíonta ag Cillian O'Connor agus sin sin, buille maraithe na muice. don nGaillimh. Tuillte acu go deimhin is go dearfa, Kevin McStay breá sásta leis an lá oibre anseo ar Staid an Phiarsaigh, an scór deiridh sa chéad bhabhta de Shraith Allianz, Gaillimh 0, 10, Maigh Eo 2, 12.